Seo Ar Pár ar ais arís agus fáilte ar ais romhat a Shéamuis. Táimid ag dul a bheith ag caint anois fá. úrscéal a scríobh tú a tháinig amach, sílim, bhuel, de réir an eolais atá agamsa, in dhá mhíle is a sé, Disco Dé. Agus tá mé ag amharc ar an blurb anseo agus deir sé, 'Scéal grá agus scéal fuatha.
Bhuel, tá cuid mhór i gceist, there's a thin line between love and hate. Sea, scríobhadh an t-úrscéal sin i ndiaidh domh a bheith ins an Tuirc ins na blianta sin ag deireadh an chéid seo caite. Ba ghnách le mé féin agus mo bhean chéile an samhradh a chaitheamh. ag teagasc Béarla i gcampa samhraidh ins an Tuirc. Tharla go raibh muid inár gcónaí i nGlasgow in Albain agus ní raibh fonn orainn teacht ar ais go hÉirinn i rith an tsamhraidh, tharla go raibh na caismirtí ag dul ar aghaidh ag Droim Crí agus bhí cuma gruama go leor ar an tír agus bhí muid ag smaointiú, cad chuige nach féidir linn an samhradh a chaitheamh áit éigin eile? Bhí muid ag cuartú ins an Guardian ar an Mháirt, bhíodh i gcónaí postannaí ann do mhúinteoirí Béarla mar theanga eachtranna agus tharla sé go bhfuair muid post ag obair i gcampa samhraidh cois cósta ins an Tuirc. Campa iontach mór a bhíodh ann, bhíodh b'fhéidir 400 dalta ann ag aon am amháin agus 30 nó 40 múinteoirí ó achan chearn den domhan. Na daoine a bhí i mbun an chúrsa thuig siad go maith nárbh fhiú an Received Pronunciation a theagasc do na páistí because bhí sin acu ar scoil ar aon chuma ach dá mba rud é gur landáil siad riamh i Londain nó i mBaile Átha Cliath nó aon áit eile go mbeidh siad ag caint leis na Cockneys agus leis na Geordies agus leis na Jackeens agus gur Béarla de shaghas éigin eile a bhíodh i gceist so bhí siad iontach cinnte go mbeadh múinteoirí ann ó achan chearn den domhan, so bhí Meiriceánaigh, bhí daoine as Ceanada, as an, as an Astráil, as an Téalainn Nua, agus so bhí comhluadar iontach againn agus chuir muid aithne ar dhaoine mar, mar is léir ó, ó achan chearn den domhan, cuid acu bhí siad óg, daoine, mic léinn ollscoile a bhí iontu, daoine eile bhí siad trí scór bliain d'aois, daoine a raibh taithí, saoil acu ar an taisteal agus ar an teagasc. Bhíodh cúig chúrsa coicíse ann achan tsamhradh. Fuair muid visa trí mhí, d'fhág sin go raibh deich seachtaine oibre i gceist agus trí mhí ina dhiaidh sin le bheith ag taisteal thart. ar fud na Tuirce agus tá córas iontach maith busanna ins an tír agus bhí siad iontach saor agus bhí an lóistín iontach saor agus bhí an oiread sin rudaí le feiceáil ins an áit gur thug muid an-gean don áit, caithfidh mé a rá, agus bhí na daoine iontach cairdiúil, bhí, bhí siad i gcónaí iontach garach ag iarraidh cuidiú a thabhairt dúinn. So chuaigh muid ar ais bliain i ndiaidh bliana, sílim gur chaith muid ocht nó naoi samhradh ar fad ins an Tuirc agus fiú amháin ins na bliantaí deireanacha thug muid ár nighean óg linn chuig an cúrsa, ní raibh sí ach b'fhéidir bliain d'aois nó dhá bhliain d'aois agus arís bhí siad iontach. sásta an leanbh óg a fheiceáil agus chuir siad fáilte mhór roimpi. Ach an scéal féin ins an leabhar seo, Dioscó Dé, baineann sé leis an bhliain 1999, nó bhí muidne ann an bhliain sin agus an chéad rud a tharla ansin go raibh, urú gréine ann, tá 'fhios agat, tháinig scáth na gealaí trasna aghaidh na gréine agus, now níor, níor dalladh go hiomlán é ach b'fhéidir gur dalladh an trí ceathrú cuid den ghrian agus bhí sé iontach spéisiúil ach an deacracht a bhí againn ná go raibh ceithre céad dalta páistí óga, déagóirí, agus bhí siad uilig ag iarraidh an t-iontas seo a fheiceáil. Agus mar is eol duit, ní thiocfadh leat, ní, níor chóir duit amharc go díreach ar an ghrian. So bhí, agus ní raibh teacht ar na spéaclaí speisialta. So smaointigh muid ar seo, cad é ba chóir dúinn a dhéanamh? Agus bhí smaoineamh iontach ag duine amháin, fuair sé scáthán, agus rinne sé an ghrian a theilgeadh ar bhalla eile so shuigh na páistí uilig ar an talamh agus a ndroim leis an ghrian ach iad ag féachaint ar an bhalla seo agus bhí íomhá na gréine le feiceáil agus é ag imeacht de réir a chéile mar a bhog an ghealach thart air so bhí sin iontach spéisiúil agus bhí sé spéisiúil chomh maith mar gur éirigh sé fuar. Now, níor, níor, bhí an lá deas geal go fóill ach d'éirigh sé fuar agus thosaigh na feithidí oíche ag teacht amach agus thosaigh na héanacha ag canadh agus, you know, thuig siad, shíl siad go raibh, go raibh an, an iarnóin ann. Ach ansin. sé lá ina dhiaidh sin. Bhí sin go hiontach agus ba léiriú é sin ar sort of cumhacht an nádúir, más maith leat. Ach sé lá ina dhiaidh sin, i lár na hoíche, tharla crith talún agus ba, ba rud uafásach é seo. Is sílim gur, gur maraíodh thart fá 40,000 duine ins an Tuirc, ins an chrith talún sin. Now bhí muidne sábháilte go leor san áit a raibh muid, bhí muidne ceithre scór míle ó chroílár an chatha, ach mar sin fhéin, na buncannaí a bhí againn, bhí siadsan ag bogadh ins an oíche agus thit cúpla píosa plástair anuas ón tsíleáil. Agus bhí sé iontach spéisiúil ar bhealach amháin. na hÉireannaigh a bhí ar an chúrsa, shíl siadsan uilig gur taibhse a bhí ann, gur sin an rud a ba chúis leis. Na Sasanaigh, shíl siad gur gadaí a bhí ann, a bhí ag, duine éigin a bhí ag iarraidh briseadh isteach orthu. So, léiríonn sé sin an tsochaí as a dtáinig daoine. Agus, ar ndóigh, páistí na Tuirce, thuig siad go díreach cad é a bhí ann, nó ba gnách leo druileanna chrith talún a dhéanamh ar scoil, agus chodail siadsan amuigh. Thug siad na tochtannaí amach as na bothógaí agus ar feadh trí nó ceithre lá ina dhiaidh sin, chodail siadsan amuigh ar an fhéar. Now, tá's agat, mar mhúinteoirí is minic go n-abairtear leat go bhfuil tú in loco parentis, go bhfuil tú in áit na dtuismitheoirí, agus sin mar a bhí muid. an uair sin because ní raibh na páistí ábalta scairt ghutháin a chur ar na tuismitheoirí a bhí fud fad na Tuirce, ní raibh na tuismitheoirí ábalta dul i dteangmháil leis na páistí. So mar sin de, b'éigean dúinne seasamh isteach agus uchtach a thabhairt daofa agus a rá look ná bí buartha beidh bhur dtuismitheoirí ceart go leor, tá sibhse slán sábháilte san áit a bhfuil sibh. Agus ar ámharaí an tsaoil, sin mar a tharla sé. Ach mar is léir ón leabhar sin, is dóiche, chuaigh na rudaí sin chomh mór sin i bhfeidhm orm because bhí muidne insan domhan beag seo a bhí cruthaiste againn Ins an campa samhraidh seo, bhí muidne, shíl muid go raibh muid i gceannas ar an áit seo, bhí na páistí faoi stiúir againn, bhí gach rud eagraithe againn, bhí amantaí leagtha amach le haghaidh béiltí, le haghaidh rangannaí, le haghaidh spóirt, le haghaidh damhsaí ins an oíche. Ach go tobann, tharla an rud seo a léirigh chumhacht an nádúir agus a chuir achan rud. as a riocht agus b'éigean dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar a raibh ar siúl againn ins an áit leis na páistí sin. just leis an blurba nuair a léigh mé sin, a' dtuigeann tú, shíl mé gur b'fhéidir an mistéir nó who done it atá ann, a' dtuigeann tú, ach is léir gur. Ón cur amach atá agat ar an scoil, tá rúndiamhair de sheort inteacht. Anois, níl mé ag caint fá rúndiamhair atá cruthaithe ag daoine, ach rúndiamhair a bhaineann leis an dúlra agus go bhfuil sin ann. Agus nuair a deir tú gur sna naoi gcéad déag nócha is a naoi a bhí sé, a' dtuigeann tú, ag an am sin bhí, achan cineál ráfla ag dul thart fá cad é a bhí ag dul a titim amach in san mhílaois nua. So, sin an cineál cúlra atá ann, a' dtuigeann tú, go bhfuil ehm, bhuel, an, nuair, nuair a bhí tú ag cur síos ansin ar cad é an cineál, eh, cineál oibre a bhí ar siúl, chuir sé, go díreach an Ghaeltacht i gcuimhne domhsa, a' dtuigeann tú, agus tá mé a' smaoitiú na, na rudaí uilig, rud as an choiteann is, is gurb é a bheith ag an Ghaeltacht don, do, do, do, do, do scoláirí ceart go leor ach ansin leis an, an, an cineál, an timpeallacht a bhí ann maidir le, le, leis, Le teacht na na mílaoise úire, leis an chrith talú agus ansin leis an urú agus leis an urú urú gréine, dtuigeann tú, caithfidh gur am iontach corraitheach a bhí ann a bhí ann ag an am sin. Rud eile a dúirt tú ansin, caithfidh go raibh na húinéirí a bhí ar an scoil, caithfidh go raibh siad fadradharcach mar dúirt tú go raibh tú i do chónaí i nGlaschú, Glaschú, agus ar ndóigh is mór an difear idir Béarla Ghlaschú agus, bhuel, fiú amháin an seo againne, ar ndóighe, agus na daoine eile, na daoine eile a bhí as na náisiúin eile a bhí ag múineadh ins an áit. Agus shíl mé go raibh sé, nuair a thóg tú ceist an chultúir ansin, fá, cad é nuair nach raibh fhios ag duine ar bith cad é a thit amach agus go raibh, ar ndóigh, ár bpisreoga féin againn fá cad é, cad é a bhí ann agus an, cad é, fuarchúiseachas a bhain leis na Sasanaigh gur shíl sé go raibh daoine, duine ag teacht isteach le, le gadaí ar sin é go díreach. Yeah, yeah. Yeah, sin an rud, chuaigh an rud chomh mór sin i bhfeidhm orm. Mar bhí taithí agam ó bheith ag obair ins an Ghaeltacht agus tá's agat gur eispéiris faoi leith é sin, go háirithe ag muintir na cathrach, daoine ag teacht ó Bhéal Feirste nó Baile Átha Cliath ag dul go Tír Chonaill, ag dul amach go Oileán Árainn nó Rann na Feirste nó áit mar sin agus, you know, tá. Téann an tírdreach agus na daoine agus an saol a bhíonn ag na daoine ins an Ghaeltacht, téann sé sin go mór i bhfeidhm ar éinne a chuaigh chun na Gaeltachta agus bhí leagan amach an lae go díreach mar an gcéanna. Sin an chéad rud a chuir iontas orm. Agus in amantaí deirimse, an t-aon difear a bhí idir an Ghaeltacht agus an Tuirc ná an aimsir, you know, go raibh an, go raibh an ghrian ag scoilteadh na gcloch an t-am ar fad. Agus mar a dúirt mé, bhí, bhí rangannaí ann ar maidin agus na spóirt tar éis am lóin agus ansin ag damhsa san oíche. Agus bhí an. an fuinneamh céanna sin tá's agat nuair atá na céadtaí páiste agat ins an aon áit amháin, iad uilig ar saoire, iad uilig saor, b'fhéidir don chéad uair. Tá siad neamhspleách ar na tuismitheoirí don chéad uair agus. faigheann siad, you know, baineann siad, nuair a tchíonn, sult as an rud agus faigheann siad blas agus ceapann siad, see, ar ndóigh, sin buntáiste a bhaineann le cúrsa ar bith den saghas seo, cé acu Gaeilge nó campa sacar nó campa Bíobla, ceapann na páistí gurb é an t-ábhar a spreagann iad, ach ar bhealach is é an t-eispéireas an chúrsa ar fad a dhéanann an mhaitheas, má théann siad ar chúrsa mar sin tagann siad abhaile agus iad iontach báúil leis an ábhar. So na páistí óga seo ins an Tuirc a bhí ag foghlaim Béarla, chuaigh siad abhaile, bhí siad iontach sásta leis na múinteoirí, leis an teanga, go ndearna siad an oiread sin dul chun cinn, go ndearna siad. an oiread sin cairde agus luaigh tú chomh maith sort of an dearcadh cultúrtha agus sóisialta agus polaitiúil, ag an am sin bhí muintir na Tuirce ag díriú i dtreo na hEorpa, bhí siad ag dúil le ballraíocht a fháil in Aontas na hEorpa agus. Ins an córas oideachais a bhí acu an t-am sin, ba ghnách leo bliain amháin a ghlacadh idir an bhunscoil agus an mheánscoil. Bhí an bearna sin agus ní dhearn siad ins an bhliain sin ach Béarla, Matamaitic agus Tuircis. Sa dóigh is bhí páistí ag teacht chugainne agus iad aon bhliain déag d'aois agus scoith an Bhéarla acu. Ach. De réir mar a thuigim, le blianta beaga anuas, ó tharla gur diúltaíodh don Tuirc dul isteach in Aontas na hEorpa, gur thug siad cúl leis an córas sin agus ní theagascaítear an Béarla ar an dóigh chéarna agus tá an tír imithe i dtreo eile agus is mór an truaighe sin. TM Yoga, Bhuel, just bhí mé ag smaoitiú a dtuigeann tú, an difir a bhí, idir an córas a bhí agat sa Tuirc agus sa Ghaeltacht ar ndóighe, go raibh domhan beag de bhur gcuid féin cruthaithe agaibh, a' dtuigeann tú, agus in sa Ghaeltacht tá an saol ann, bíonn muid i gcónaí ag smaoitiú gurb í an Ghaeltacht, sin an áit ina labhrann achan duine Gaeilge go mbíonn siad ag damhsa ar an, a' dtuigeann tú, ar an nós Gaelach, bíonn sean-nós acu agus ní, tá's againn nach ní mar sin, ní mar sin atá, anois go háirithe, nuair a chuaigh mé féin chun na Gaeltachta na blianta fada ó shin, a' dtuigeann tú, in sna, sna seascaidí. Bhí, bhí sé rud beag difriúil, ní raibh oiread sin teilifíse, ní raibh na meáin comh cumhachtach mar atá, mar atá siad anois, a' dtuigeann tú. Ach tá sé deacair orm, a' dtuigeann tú, a shamhlú go dtiocfadh leat do, do, do, do chuid domhan, domhan beag de, de bhur gcuid féin a, a chruthú ansin. Agus mar gheall air sin, ar ndóighe, Níl fhios agam an bhfuil Tuircis, de réir cosúlachta ní raibh an Tuircis, an teanga, agat sula dteachaigh tú ann. Ní raibh agus ní raibh cead againn Tuircis a labhairt leis na páistí, bhí siad ag iarraidh arís Béarla ar fad a bheith i réim taobh istigh den champa. Ar ndóigh nuair a chuaigh muid amach chuig na sráidbhailte in aice linne b'éigean dúinn Tuircis a labhairt mar ní raibh Béarla ag mórán daoine taobh amuigh de na páistí meánaicmeacha seo is dóigh a bhí ag freastal ar an chúrsa. Ach.
Bhí mé ag smaoineamh, gabh mo leithscéal a Shéamuis, bhí mé ag smaoitiú fosta a' dtuigeann tú, fá an dóigh ina raibh, goidé mar chuirfeas mé seo. Ehm, bhí, nuair a bhí tú, an, nuair, nuair a luaigh tú ansin an dóigh a dteachaigh an Tuirc i dtús báire i dtreo an Bhéarla agus i dtreo na hEorpa agus ansin a d'imigh, a d'imigh uaidh, a', dtuigeann tú. Ach ar ndóigh, maidir leis an stair a bhaineann leis an tír féin, bhí baint i gcónaí, nó bhí, ba bhreá, ó mo chuid léitheoireachta, tuigim go raibh an Tuirc cineál idir dhá mhór-roinn, go raibh cos amháin in san Eoraip agus cos eile in san Áis ag aici mar thír. Agus ar ndóigh Cathair Chonstaintín, sin, ba rud mhór sin fosta. So, is dóiche go raibh an, an an dá rud sin i gcónaí ann, a' dtuigeann tú, claonadh i dtreo amháin ag an, ag an, ag an iarthar againne agus ansin an treo eile ag an oirthear fosta. Tá sin fíor ach is dóigh, is fearr liomsa amharc air mar, mar dhroichead Idir an dá mhór-roinn seachas ní scoilt atá i gceist ach gur áit sé go raibh an dá chultúr agus an dá spiorad, más maith leat, ag teacht le chéile agus iad ag meascadh. Bunús na ndaoine a raibh muidne ag caint leo, Ní thiocfadh leat a rá gur Muslamaigh ceartchreidmheacha a bhí iontu ach a mhalairt, cuid mhór acu, b'fhéidir, nach raibh aon chreideamh faoi leith acu, bhí cultúr agus creideamh cultúrtha a bhí acu seachas, ní raibh siad ag dul chuig an mosc achan Aoine nó aon rud mar sin. Bhí siad ag caitheamh toitiní, bhí siad ag ól biotáilte agus mar sin de but arís sin, an lucht, lucht an mheánaicme a bhí ag teacht ag an chúrsa seo. Mind you, bhí siad ag teacht ó achan charn den Tuirc agus sin rud a chuir iontas mhór orainn, bhí páistí beaga, b'fhéidir deich mbliain d'aois, ag teacht chugainn leo féin, cuireadh ar bhus iad. ar an taobh eile den Tuirc agus chaith siad b'fhéidir fiche uair a chloig ar bhus ag teacht ag an gcampa seo agus nuair a chuir muid ceist ar dhaoine eile dúirt siad 'Ó bhuel an dearcadh atá againn ins an Tuirc bhéarfaidh duine éigin aire do na páistí'. A mhalairt ar fad de bharúil a bheadh againne, bheadh an-leisc orainn. páistí a chur ar bhus leo féin ach an dearcadh a bhí acu, oh no, coinneoidh duine éigin súil ar an pháiste. Bhuel, shíl mise gur, anois b'fhéidir go bhfuil mé ag léamh barraíocht ins an scéal féin, a' dtuigeann tú, ach shíl mé go raibh b'fhéidir deighilt ins an chreideamh mar cionn de na téamaí a bhí ins an scéal féin nuair a amharcaimid ar an charachtar Malick. agus cuid de na, cuid, cuid eile de na, na, na Sasanaigh, a' dtuigeann tú, agus bhí mé a' déanamh, anois níl sé scríofa, bhfuil a fhios agat, agus b'fhéidir nach bhfuil mo chuid léitheoireachta i gceart, ach bhí mise den bharúil gur Moslamach a bhí i Malick, ach gur Sasanach a bhí ann, an dtuigeann tú, ó thaobh an chultúir de, agus ansin go raibh an, an, an cineál drochamhras ar, ar, ar dhaoine eile as an chultúr agus as an tír chéarna air de bharr, an creideamh a bhí aige. Sin é. Tuigeann muid anois, is dóigh, an rud a dtugtar frith-Ioslamachas air. Ach b'in an chéad uair a casadh orainne é sin. Ní raibh aon chur amach againn air sin. Ní raibh fhios againn cén saghas duine a bhí ins an charactar sin. dar linne, Sasanach eile. Ní raibh 's agam cé acu a bhain sé leis na Hindus nó leis na Muslamaigh nó le dream éigin eile. Níl mé ag déanamh a dtuigeann tú gur duine fíor, tuigimid gur carachtar atá ann a dtuigeann tú, ach ar ndóigh tá an téama sin ag dul ar aghaidh agus caithfidh gur thug tú sin fá dear tú féin, a dtuigeann tú, in san. Bhí iontas orainn nuair a chonaic muid cé chomh tógtha is a bhí cuid de na Sasanaigh, cé go raibh siad chomh frith-Ioslamach sin, agus bhí muid ag cur ceiste, cad chuige a dtáinig siad chun na Tuirce mar sin? Cad chuige, ach cuid acu, bhí siad, amhail is go raibh siad amuigh ar na misin, bhí siad ag iarraidh an Tuirc a athrú go Béarla. bhí siad chomh, chomh, chomh tógtha leis an rud agus you know mar shampla bhí an disco ar siúl againn san oíche agus ba ghnách linn idir ceol na Tuirce agus ceol Béarla a sheinm agus bhí siad ag rá oh níor chóir go mbeadh aon cheol Turcach anseo. Bhí siad iontach, cuid acu mar chuir sé iontas orainn. Agus do bharúil an, an, ar bhain sin leis an, an domhain beag seo a bhí cruthaithe ag na húinéirí, a' dtuigeann tú, nach raibh an cultúr taobh amuigh gur, gur rud eachtrannach, cé gur, cé gur taobh istigh den tír a bhí siad, a dtuigeann tú. Sin é, bhí, go raibh siad ag iarraidh sort of Sasain bheag a chothú, or a chruthú taobh, taobh istigh den Tuirc mar, mar chéad chéim ar an, ar, ar, ar, ar an, ar an tír ar fad a athrú. Bhí sé an-aisteach. Bhí muidne ansin. cinnte ar mhaithe le, leis, leis na páistí, le, le cuidiú a thabhairt dos na páistí sna scrúduithe nó ins an saol cos bhí muid i bhfách le, leis an ilteangachas, bhí muid sásta Béarla a theagasc dá mba rud é go raibh teanga eile againn bheadh muid sásta sin a theagasc, ní raibh muid ag iarraidh iad a thiontú ach is cuimhin liom bean amháin bhí sí ag dul isteach i, i, i mosque agus ní raibh uirthi ach bikini. Agus nuair a cuireadh stop léi, dúirt sí, Oh, but I'm British! You know, níor thuig sí gur bhain, go raibh sí i dtír eile nó gur bhain na rialacha sin le achan duine. Agus do bharúil, an rachadh sí isteach in Westminster Cathedral in bikini? Bhuel, seans nach rachadh, is é sin an rud. So, bhí na, na, na, na ceisteannaí. na coimhlintí cultúrtha sin, bhí siad níos loime, b'fhéidir, amuigh insa Tuirc ná mar a bheadh siad i nGaeltacht Thír Chonaill. Ach bhí cuid de na ceisteannaí céanna ann. Cuid de na daoine a théann chun na Gaeltachta, tá siad ann ar mhaithe le saoire, tá siad ann ar mhaithe leis an chraic. Cuid eile, tá siad ag iarraidh níor mhaith leo oiread is focal amháin Béarla a chloisteáil ó mhuintir na háite. Tá dearcadh aislingeach acu ar mhuintir na Gaeltachta agus ceapann siad gur chóir dóibh fós a bheith ina gcónaí i dtithe beaga ceann tuí in ascaill an ghleanna. Níor chóir go mbeadh teilifís acu, níor chóir go mbeadh siad ag canadh i mBéarla. So, bhí mé ag iarraidh cuid de na ceisteannaí sin a chíoradh trí lens na Tuirce, más maith leat. Bhuel, ar ndóigh, sé an rud is dóiche is íorónaí fá sin uilig, gurb é, ó thaobh stair na Tuirce de, go raibh an claonadh sin ann i gcónaí. ó thaobh stair na tíre de, i dtreo an iarthair seachas a bheith ag amharc i gcónaí ar an oirthear, cé gur, gur, go bhfuil an dá chuid ag teacht le chéile, mar a dúirt tú, gur, gur Constantinople nó, bím ag smaoitiú an dtuigeann tú, chan amháin ó thaobh an chreidimh an dtuigeann tú, ach tá an, Tá, tá creideamh na Críostaithe creidmheacha in san Oirthear ansin fosta, chomh maith leis an, leis an Islam. So tá an dá, an dá rud sin ann agus ó thaobh, ó thaobh na tíre de, ní, ní fheiceann tú sin i mórán, mórán tíortha eile. Is beag an taithí atá agamsa. ar ar mhuintir Ioslam ach bhí mé uair amháin a' dtuigeann tú ehm bhí mé uair amháin in in Morocco a' dtuigeann tú agus cuid de na rudaí a a a a léigh mé ins an scéal ansin agat ehm thug siad thug siad an an eispéireas sin a bhí agamsa ó thaobh an chultúir de a' dtuigeann tú a bhí go hiomlán difriúil ón rud a bhí mise cé go raibh na Francaigh in Morocco le fada, a' dtuigeann tú, bhí, bhí, bhí cineál de, bhí an dá rud ann fosta ach sílim, a' dtuigeann tú, go raibh, go raibh claonadh níos, bhí siad níos báúla ins an Tuirc, dar liom. ná mar a raibh na hArabaigh chun na, leis na Francaigh, an dtuigeann tú, in Morocco. Déarfainn go bhfuil an ceart agat ansin. Is dóigh, mar a dúirt, mar a dúirt mé, bhí, bhí an chathair mór, Istanbul, bhí sé cosúil le, le cros, crosbhealaí, bhí daoine, bhíodh daoine i gcónaí ag teacht is ag imeacht, bhí pobal Iúdach in san áit, bhí pobal Críostaithe, bhí na hIoslamaigh, na Moslamaigh agus bhí siad uilig measctha le chéile agus bhí na teangacha measctha le chéile in san tír sin chomh maith. Bíodh ar ndóigh, caithfidh muid a admháil, go raibh, nuair a tharla an réabhlóid Ataturk, go raibh, go raibh sé iontach garbh agus gur maraíodh na mílte Gréagach, mar shampla, agus gur díbríodh iadsan amach as an tír agus an rud a tharla do lucht na hAirméine, agus an rud a tharla do lucht na hAirméine, mar shampla. So níl an Tuirc saor ó locht, ná baol air. Ach ag an am céanna, ó thaobh an chultúir de, ag an am a raibh muidne ann, bhí oscailteacht agus bhí, bhí na daoine iontach fiosrach, bhí siad ag iarraidh fáil amach cad é an dearcadh a bhí againn, cad é an chreideamh a bhí againn agus cad é an leagan amach a bhí ar an, ar an tsochaí agus ar, ar an pholaitíocht in Éirinn agus i Sasain. Bhuel, ag an am sin, go díreach i ndiaidh an Chéad Cogadh Domhanda, a dtuigeann tú, bhí, bhí cuid mhór, Bhí, bhí náisiún á gcruthú ansin agus ar ndóigh chuaigh muintir na hÉireann go Páras ach ní bhfuair siad, ní bhfuair siad an t-aitheantas ach caithfidh go raibh rud éigin ar siúl a' dtuigeann tú, ins an Tuirc. Bhí siadsan ar thaobh na Gearmáine ins an Chéad Chogadh Domhanda, theip orthu ins an, ins an chogadh sin a' dtuigeann tú agus is deacair, Is dóiche fios a bheith againn cad é mar a chuaigh na rudaí sin uilig i bhfeidhm ar ar dhaoine agus tá mé ag smaoitiú anois ar ar na ar is dóiche níor chóir pisreoga a chur air a dtuigeann tú ach nuair a tchí daoine go bhfuil achan rud ag gabháil ina n-éadan, agus tá sin ar ndóigh, tá baint ag sin fosta ins an scéal leis an urú gréine agus an crith talún agus nach bhfuil an duine i gceannas mar is ceart ar achan rud agus is dóiche go mbaineann sin fosta leis na rudaí a thit amach taobh istigh den domhain bheag, den domhain beag seo a bhí cruthaithe taobh istigh den, den, den scoil.
Tá sin i gceist cinnte. Ar ndóigh, más ag caint ar an Chéad Cogadh Domhanda atá tú, ar ndóigh tá ceangal áirithe againn féin leis an rud sin nuair a smaoitíonn muid ar an Dardanelles agus in Inis Ceithleann tá ceantar a dtugtar na Dardanelles orthu, bhí an oiread sin saighdiúirí, daoine a tháinig abhaile ón Tuirc, ina gcónaí in san áit sin. Tá fhios agat, roimh an chogadh bhí Impireacht. ag muintir na Tuirce, a chuaigh chomh fada leis an Phalaistín agus leis an Éigipt, agus an rud a bhí fágtha acu i ndiaidh Chomhdháil Pháras, ní raibh ann ach cineál rump, rump state a bhí acu. So b'éigean daofa iad féin, rud éigin nua a chruthú le féinmhuinín agus le féinmheas a léiriú agus thug, Atatürk an stádas sin daofa. Rinne sé, mar shampla, an teanga a athrú cuid mhór, in áit an aibítir Arabach a úsáid, shocraigh siad ar an aibítir Rómhánach a úsáid, rud a bhí ina chuidiú againn, agus muid ag siúl thart, bhí muid ábalta na comharthaí bóithre a léamh agus na hainmneacha na sráideanna agus mar sin de. So, níor mhothaigh sé chomh. eachtrannach bhí mé féin i Morocco agus ní raibh mé ábalta na comharthaí a léamh because bhí siad ins an script Arabach so shíl tú nuair a bhí tú i Morocco gur go raibh tú in áit eile ar fad. Ba léir duit go raibh tú ins an Aifric ach ins an Tuirc bhí sé thiocfadh leat a rá bhuel tá mé ins an Eoraip san áit a bhfuil mé anseo.
Bhuel, fiú amháin, a' dtuigeann tú, más san Eoraip a bhí tú, ar ndóighe tá baint mhór agus tá na, coimhlint is dóiche ar, ar siúl go fóill idir an Tuirc, Tuirc agus an, an Ghréig agus ar ndóighe is cuimhin liom féin na, na, an aibítir Ghréagach a fheiceáil agus b'éigean domh, B'éigean domh a dhul i dtuilleamaí an rud beag staidéir a bhí déanta ann, fiú amháin leis an rud a léamh. Anois, ba mhór an cuidiú domh an cineál bun-oideachas a bhí agam, anois níl Gréigis ar bith agam, ach fiú amháin na comharthaí ar na siopaí, thiocfadh leat, farmakeion agus na rudaí seo nuair a thuig tú nach raibh F mar F Rómhánach ann. So, baineann sin leis an mhúinteoireacht agus le leis an oideachas. Agus an dtiocfadh leat a rá gur taobh istigh den fhoireann go raibh. Is dóiche, chan léirmheas ach spléachadh beag isteach ar dhomhain a Bhéarla, mórdhomhain an Bhéarla, go raibh sin ann ins an fhoireann nuair a bhí daoine as Ceanada, as Meiriceá, as na háiteanna uilig ina labhartar Béarla ann.
Más ag caint ar Impireacht an Bhéarla, más maith leat. Is dóiche go bhfuair muid an léiriú sin. Muintir Shasana an t-aon dream amháin a bhí ag iarraidh an Bhéarla a chur chun cinn. Na daoine eile, bhí siad breá sásta just Béarla a theagasc ceart go leor ach ní raibh aon uaillmhian nó aon phlean eile i gceist acu. Thuig siad nach. Maith go leor, tá Béarla againn, ach ní raibh aon Crusade ar siúl acu, más maith leat. Bhuel,
is dóiche nach seo an áit le miotaseolaíocht na Tuirce agus tá's agat an stair na tíre a tharraingt aníos. mar gheall ar, mar nach mbaineann sé sin go díreach leis an scéal, a' dtuigeann tú, tá an scéal ann leis féin agus caithfidh mé a rá gur, gur bhain mé, bhain mé sult as an, as an scéal. Is dóiche mar gheall ar an eispéireas mhúinteoireachta a bhí ann mar bhí, bhí mé ábalta sin a thuigbheáil go, go, go hiontach maith agus ar ndóighe an, an, an dóigh ar bhuail tú le cultúr a bhí difriúil agus an teacht le chéile agus an dóigh a bhí tú ábalta a dhul, an dóigh a chuaigh an cultúr sin i bhfeidhm ort. ar bhealach nach ndeachaidh sé i bhfeidhm ar ár gcomharsanaí na Sasanaigh. So, go raibh maith agat a Shéamais, beidh muid ag caint le chéile arís.
Go raibh míle maith agat a Shéamais, beidh muid cinnte.